aa kalata yochoka kumudzi kumalawi Bwande mukuti chani tsopano achimwene inetu chikhulupiriro chonse ndinacho kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ifenso abale anu kuno kwanu tonse tili bwino sikuti tikudandaula kwenikweni achimwene ndinakuwuzani kale kuti makono zomangodandaulazi a tinayamba kale kuchepetsa pena pake tikumaona kuti amwene tayira kwakwana wakumva wamva osamva sadzamvasoyi lero andiguliranso sitampa omwe aja a Kwezy buses basi zotsogola zapamwamba zamakono ndiyetu ku Kwezy buses kuli chinkhani chobeba achimwene kwa nthawi yoyamba kuchitika zinthu zimene zinachitikekonso ayi simungakhulupirire achimwene kukubwera mwana wina watsopano Uuuu! kuyambira mwezi wa mawa kukubwera tsopano basi ya ofuwofu ya blantyre mangochi mtunda wa mangochi uja tsopano auganizire amwene ukwera Kwezy kupita ku mangochi ku nyanja kenaka pobwera ukabweranso pa Kwezy buses sizobeba zimenezi kwathu kuno zinthu zikuchitika koma monga muja ndakufotokozerani muja achimwene zikuchitika mwachangu kwambiri moti kupanda kusamala ukhoza kungozindikira kuti uli kunja kwambiri zikuoneka kuti anthu zisankho kwathu kuno ayamba kukonzekera osati sewero sindikudziwa kuti koma kodi tikamafika mchaka cha 2025 kukhala zotani kaya achimwene Koma ee! Anthu akonzekera, mwamva inu? Panopa zinthu zimene zikuyenda m'mitu ya anthu ambiri ndi nkhani za ndale basi. Masankho a m'chaka cha 2025? Hehe! Ayi kuli kanthu. Anthu atanganidwa nazo kufikira ambiri atseka maso akungoona masankho basi, pogona pawo masankho basi. Nkhani za chitukuko anasiya kale. kale m'madera mwawo achimwene akumangoganiza kuti kodi chaka cha 2025 zinthu zakezi zikhala bwanji kaya pena ndikakhala achimwene ndikumaseka ndi mmene zinthu zake zikuchitikira makosana a otsutsa amadziwoneka kuti akududuluka nazo kwambiri zinthu zake zachisankhozi koma chinthu chimodzi chimene makosana akumayiwala ndikukonzekera bwinobwino kuti kodi ndiye tiyenda bwanji? Makosana a Mtambo Mtambo akadali obalalika achimwene kulankhula zilankhulo zosiyanasiyana ndipo sizikudziwika kuti kodi ndiye tikuloweraku tikulowera kuti zafika pena pake poti kumadzifunsa kuti kodi inde achinyamata a Alayansiwa asokoneza zinthu chabwino koma kodi lero ndi lero titati ayi chabwino awa akuchoka abwere wina wake kuti ndiye kubwera ndani sitikhalanso ndi chinkhondo china kukanganirana kuti kodi ndiye ziyenda bwanji zinthu zakezi pepani mutikhululukira ifeyo bwantasa ndi tizeru tathu topewerati pena paka maganizidwe amadzativuta pang'ono koma ndithu maganizo akhala ali amenewo amwene kuti kodi ndiye awawo atati ayi gule kwawo gule kapande kodi ndiye mlowa m'malo tiponyapo ndani tikumakamba za masankho koma mbali zopikisana nawo pa masankhozo kukonzekera kwake kukumaoneka kuti kukuvutirapo achimwene mnyamatayu nayenso sakudziwa kuti akupanga chiyani kwenikweni akumadzangodzambatuka nthawi ina ake kuti aa e ndikadalipo ine ung'ono ung'ono ukiti ukiti ukadalipobe akumadzangopanga kaphokoso kena kake pena pake basi nayenso zii osadziwikanso kuti kodi ndiye amati chiyani akuyenda bwanji kodi Nthawi inayake timadzaoneka opoyira, inde, koma timalangizo tokha achimwene timadzapereka, wakumva amamva, wosamva samamva. Kutenga chinthuchi m'chaka cha 2025 sikukhala nkhani yophweka achimwene ngati mmene enaake akuganizira. Zimadzaoneka ngati enaake ali ndi ziwindi zabodza kuti, Aaa amwene, chinthuchi basi, tatola ichi, chakugwaigwa ichi. Ndimakamba kuti n'chifukwa chaketu ena ake amakonda kumakamba nkhani zowerengera madzi a mphutsi, kumangolankhula pakamwa pokha kuti anthu akuzunzika, chinthu titenga ichi, sikokwana achimwene. Makosana tazunzika inde chifukwa cha mabodza a atsogoleri athu, kutibwatika nalo lankunkhuniza, bodza, pansi pa mtima akudziwa ndithu kuti ayi ayi, zabodza zenizeni. Ulendo uno taphunzira achimwene. Izi zomangolongolola kumaona ngati chinthuchi chikhoza kutengedwa mophweka, zimene zija anzathu kumipandoko akuyenera kuganizanso mofatsa. Ena ake pano ali duu kuphika bodza achimwene. Haa, nthawi ina yake ndingovumbuluka basi ndiwauza anthu kuti haa, munthu weniweni ndi ineyo, enawa ndi abodza awa. Anthu basi andikhulupirira mosavuta. Aa! Kulemba m'madzi ndithu kuti achule awerenge. Masankho a m'chaka cha 2025 Sitidzapanga zayagwa m'mbale ndi ndiwo kapena kungotola kuti bolani tatola ayi ndithu. Anthu akuyenera kukonzekera pakadali pano, kutionetsa kuti ali nako kuthekera kokonza zinthu, kutitulutsa m'ng'anjo ya moto. Ambiri amene ali kalikiliki pano, ma MP, alephera kwambiri kutithandiza m'madera mwathu, pano ali pakalapakala, kuthawira madera ena kukayesa mwayi. Atabwatika anthu ena m'madera mwawo ulendo wapitawo, kenaka ndikupezeka kuti palibepo china chilichonse chanzeru chimene achita ku Nyumba ya Malamulo, amangopita kukasewera basi, opanda chanzeru china chilichonse. Lero lino ali yakaliyakali kuthawira m'madera mwina. Kumeneko kumakhala ngati avumbwe atsopano, kumagawa matiraka a nsalu, kumanda kumakalambula nawo, kumanyonyomala nawo ndi anthu wamba. kuihahaza nsima ya nandolo kumachita nafe chisoni nkuvutika kwathu penanso kumadabwa kuti kodi makosana mukuoneka akhalidwe labwino achitukuko koma chifukwa chani mukuthawa kwanu kwavuta chani kwanuko ayi ndithu nkhani ndi umambala basi ndale zomwe zija zachikalekale zija zabodza zija afuna kubwerezanso olemekezeka mabwana mp ambiri anawononga kwawo, anakanika kuchita zinthu zimene ankalonjeza anthu ambiri. Ambiriwo pano akusamuka, kusamutsa takatundu tawo, akuti basi, ine ndikufuna ndiyime kuno, ndikuthandizeni. Muthandize ndani? Masanja aja mmachita ku Nyumba ya Malamulo aja, kani mmaganiziranso zotithandiza ife? ifeyo ati ndachoka kumudzi kwathu anthu akumeneko ndi osayamika ndiye ndiyimira mtawuni muno mmene ndimakhala umbava achimwene atawotcherera nalo bodza anthuko pano wa mtawuni tsopano tipitirize kumachita mbwerera zathu ku nyumba ya malamulo kumakavina ndombolo kwa chinsapo cha m'mafayiti kenaka nkudzayima pa chinkulu china pa balaka ndikuperesa masese osati sewero Kagulu ka ndale kamene kalipo pakadali pano achimwene ndi kagulu komvetsa chisoni kwambiri. Kambiri mwa kagulu kameneka katayitsa nthawi kupanga zinthu zimodzimodzi zomwezo akhale zikuoneka kuti zakanika koma kumangokakamizabe kupita ku nyumba ya malamulo achimwene ukapeza kuli anthu ochepa olemekezeka ambiri akumangoyendayenda yaviyavi mtaunimu. Mavuto athu onse amene tidawafotokozera kumudzi kuno ayi ndithu kuponyera ku nkhongo. Zavuta akudziwa tsopano kuti zinthu zasokonekera basi kusintha thabwa ayitu ine ndikayimira dera lakuti kumeneko anthu sakundidziwa ndikawanamizanso andale ambiri akanika kutiteteza ku mitengo yokwera kwambiri ya chimanga achimwene zochitika zakhala zili za zii zomvetsa chisoni kwa basi tokhatokha takhala tikumangolira misozi nkumatsikira m'mimbamo akanika kutithandiza nkhani ya fertilizer achimwene zokamba zimakhala zili za mbwee koma zochitika pa ground ndiye 0% weniweni lero tikamadandaula nkhani ngati zoti ayi akuluakulu zakuti sizikuyenda chonde tithandizeni amakatanganidwa ndi zawo kunyumba ya malamulo kukasoketsa zovala zachisaka kodi ndiye mwati zimenezi ndiye zisintha chiyani ayi ndithu za zii zenizeni nchifukwa chake timanena kuti ngati mmacheza nawo ofunika kuwauza kuti 2025 sikuti tikungotola wina aliyense ayi ndithu aliyense aonetse kaye kuti tikhoza kumukhulupirira ndipo akhoza kutithandiza apo ayi nyekhwe basi ena akaona nazo nyekhwe life m'bale wanga